third edition ya programu ya ndale m'mbuyo ndikukhulupirira kuti ngati mukutitsata pang'ono ndi pang'ono mukutha kumadziwa kuti aa kodi zidatero m'mbuyo Kodi zidakhala choncho? Kodi nkhani ya kubwera kwa Kamuzu idayenda choncho? Aa, kodi zija zimamveka kuti adali eh, dokotala? Kodi zidatero? Apapa ndikukhulupirira kuti programu ya sabata yatha layankha funso lija poona kuti ambiri inu mmanena kuti Kamuzu adachokera ku ghana nde ndikhulupirira kuti pamenepo mwakhalano mukudziwa kuti mm sizidatero koma mwina nkutheka kumeneko adangodzerako ngati mmene anatifotokozerera ndithu a historian athu amene tikumakhala nawo mkatikati mwa program imeneyi ndikhulupirira kuti cha mkatikati mwa program mukumaonanso zithunzi zikumayenda e, tikuona ndithu kamuzu ali mwana ali wachinyamata tikukula naye nkufikira pamenepo ndikulandireni mpulogalamu yathu Zikomo kwambiri, tipitire kunena kufunsa kunena kuti tsopano president makamaka wakhala prime minister mpamene munasiyira sabata yatha yes kuti akhale nokuti president zidatani uh, kapena prime minister ndi upresident zinali zofanana mwina zimangosiyana kachitidwe kake Uh, kukhala prime minister kwina kulikonse kumene kuno ku africa mmene kunali transition yoti boma la angerezi likuchoka uh, anthu achikuda afuna alowe transition imayamba ndi kunena kuti amene akuyembekeza kuti akhale mtsogoleri wa anthu achikudayo amayamba apatsidwa udindo kaye wa prime minister okay ndikuti prime minister yo ndi amene amagwira ntchito molumikizana ndi boma la angerezi limene likuchokalo okay simungangofikira president kungofikira president ndekuti mutanthauza kunena kuti basi azungu aja achokeratu koma mu nthawi imene panali transition kuti afuna achoke ndikuti mtsogoleri wa anthu achikuda uja amati akhale kaye prime minister nde adakhala prime minister from 1963 komanso 1964 pamene tsopano uh, timayandira ufulu odzilamulira uh, 1965 1966 President uh, Dr. Banda anali adakali prime minister. Okay. okay.
Ngakhale timayandira ufulu odzilamulira mm. koma anali prime minister. Mm -hmm. Until 1966 mm -hmm. pamene timati Malawi mm -hmm. is a republic. Mm -hmm. Kutanthauza kuti tidzikhala ndi nthawi mm -hmm. yomapatsana mwayi kuti kodi president mm -hmm. adzilamulira zaka zingati mm -hmm. kuti zaka zingapo zikatha mm -hmm. kenako kodi masankho aziyendetsedwa motani mm. that is what happens mu in a republic okay, okay.
ndi zimene zidachitikatu ndi pa 1966 mm -hmm. dr banda amadzakhala tsopano president wa dziko la malawi oyamba oyamba koma mm -hmm. dzinalo mm -hmm. uh, chifukwa title imene dr banda amadziwika nayo mm -hmm. timanena kuti his excellency mm -hmm. the life president mm -hmm. of the republic of malawi ulife president unabwera mm 66 yo ata- atalandira u- upresident wo kapena udayambira ku, ku, ku, ku prime minister life presidency Mhm. inabwera mu 1970 1971 okay mmene 1966 dr banda amakhala president wa dziko lino Mhm. he was his excellency the state president Mhm. Koma 1970 udindo utayamba kukoma, anthu enanso atayamba kum'patsa matama, amene amayenda nawo uku ndi kumam'patsa matama, Iyayi, ife bwana sitikuonanso munthu wina, ndi pamene adalengeza mu msonkhano wina ku Nkhata-bay m'chaka cha 1970 kuti mu chipani cha Malawi Congress Party palibenso mtsogoleri wina, amene tili naye ndi Dr Hastings Kamuzu Banda and we are declaring him as the life President of the Republic of Malawi. Would you remember kuti anachita declare mawu amenewo ndi ndani? Uh, ah, mungakumbukire.
Panali kagulu ka anthu kamene kanalipo. Okay.
Kamene kanapangana kugwirizana okay. mm. nde mawuwo mm. anakaulutsidwa mm -hmm. ku Nkhata Bay kuti so, ifeyo titakhala kumene tinakhala tikumanako mm. tagwirizana kuti mm -hmm. uyu mm -hmm. ndi amene ali president wa muyaya mm. mumvetse wa muyaya mm. anthu amanena kuti amatanthauza kuti osamwalira iyayi. samatanthauza zimenezo ah, koma kuti mpaka nakalekale pamene patadzathera umoyo wa iyeyu pamenepo nde udindo wake wathera pamenepo ndiyeno mwina funso nkumafunsano kuti mm -hmm mukuti anthu ena ake amene anamuzungulira ndikuyamba nokumpasa matama mm -hmm. kuchoka 66 kufika 70 mm -hmm. ndi ati anthu amene anazayamba kuoneka kuti Pang'ono ndi pang'ono anayamba kumakhalano ndi Kamuzu, kumamuzungulira Kamuzu, kuti kumene kumapita Kamuzu iwowo tsopano amakhalano pamenepo. Alipo amene mu- mu- mungathe kundifotokozera pa? Dr. Banda anali ndi anthu ambiri Mm. amene amamkonda. Mhm. Kumkonda kunali mbali ziwiri. Mhm. Ena amamkonda chifukwa cha mantha kumuopa. Mhm. Ena kunali kumkonda kuti basi Mm. ine ndinene kuti pa Chiyawo amati atende gudu, Mm. ine ndikhale wabwino. Mhm. nde there were people like malemu john tembo Yes. ndi mmodzi mwa anthu amene anali ma loyalist Mhm. a dr banda Mhm. there were people like albert mwalo Mhm. amene anali secretary general wa chipani cha malawi congress party Mhm. there were people like aleke banda Yes. kunali anthu ambiri ndithu ena amene ndi chimulu cha anthu amene amaona kuti anali ma loyalist a dr banda Mhm. ndipo ndi anthu amene anampanga Mhm. dr banda Mhm. to be what he was Okay. Ndi chifukwa chake a Albert Mwalo ali Secretary General wa chipani cha Malawi Congress Party analankhula mau ena ake amene Dr Banda anamututumutsa. Okay. Albert Mwalo ataona kuti ah, munthu uyutu ali ndi mphamvu koma mphamvu zimene ali nazozi kodi ampatsa ndani? Tampatsa ndi ife. Nde analankhula mau ananena kuti If it were not our loyalty, Dr. Banda would not have survived this long. Okay. Meaning to say, chikanakhala kuti ifeyo sitimamumvera Mm. Dr. Banda Mm. ndi kuti Dr. Banda sanafika pamene alipo. Meaning to say, chinthu chimene chinampanga Dr. Banda kukhala Kuti- wamphamvu chonchija. Mhm. Inde yekha anali olimbanso mamuna, Mm. koma anthu ena amene anamuzungulira, Mhm. they made Dr. Banda to Kukhala- be what he was. Okay.
kodi kamuzu pamene anthu ankatutumuka kuti eh, kukhala ngati kuti ndale zayamba kukoma ulamuliro wayamba kukoma mpamene pana- panayankhula mawu amenewa Mhm. pamenepa pa mawu amene amatulutsa albert mwalo Mm, amatulutsa mhm, with a reason mhm, chifukwa panali anthu ena mhm. udindo wa dr banda ankawufuna okay koma kodi udindo umenewu ndingautenge bwanji Mhm. ndifukwa chake albert mwalo ankalimba mtima kutulutsa mawu amenewo meaning to say nayenso maybe he was trying to groom his own camp kuti mwina tsiku lina awa atakhala kuti agwapo agwapo Eh. ndikhoza kudzalowa udindo umenewo ndifake amatulutsa ma statement ngati amene wawo and mu chipani cha malawi congress party pa, ah, munali timakampo ndithu kunali even zinafika nkhani zokhudza kuna kuti Nthawi imene kunali uh, Mike Kamwana mm. amene anali Inspector General woyambirira wachikuda wa Malawi kuno mm -hmm. amene ankalimbana kwambiri mm. ndi kampu mm. ya Albert Mwalo mm -hmm. nde kulimbana kumeneku mm. nthawi zambiri it's very common even panopo mm. muzapeza kuti muzipani zambiri mm. kumakhala timakampu mm. kampu yake kampu mm. yake mm. cholinga chimene makampu umafuna kuti iweyo ukhale ndi kagulu kako kuti mm. kuti tsiku lina mm. kadzakupange support Ehe. kuti udzakhale successor wa mtsogoleri alipoyo okay so this is So, what si- was si- sizidayambe lero Sizina- yayi zonse zimene zikuchitika muzipani lero Eh. muzipani zomwe tili nazo Eh. kuno sikuti zamba pano zamakampu zinayamba kale zinayamba kale. kalekale even mu nthawi ya dr banda these things were there Mhm. only kuti dr banda Mm. eh, chinali chimamuna chimenechi Mhm. because he was able to neutralize mm -hmm. situations ngati amenewo okay. mpaka na aliyense amakhazika pansi mm -hmm. so he could use any other means mm -hmm. either to kill mm -hmm. or to leave somebody alive mm -hmm. or to send somebody in, in exile pamenepo kamuzu adalamulira bwanji mu nthawi yake tiyambire nokuchokera no mma 70s mo mm -hmm. tikukwera naye mpaka kumafika 1994 mm -hmm. ulamuliro wa dr banda mm. uh, anthu ambiri amakonda kusankha kukamba mbali imodzi mm -hmm. ineyo ndikamba mbali zonse okay muyamba ndi iti imene imakambidwa ndi anthuyo kapena imene simakambidwa kwambiri ndi anthu ndikamba zonse koma Okay. tiyambe ndi imene sikambidwa ndi anthu chabwino imene sikambidwa ndi anthu kwambiri ndi yopanga appreciate ndi anthu ochepa amene apanga appreciate zinthu zimene dr banda anapangira dziko lino okay zinthu zake tikamati mtsogoleri timakamba za chitukuko chimene wabweretsa yes Uh, pambali ponena kuti inde mwina kunalibe human rights Mhm. koma zitukuko tukamba za ma infrastructure Mhm. zimene dr banda anapangira dziko lino Mhm. zina kuti tizungulire dziko lino Mhm. tikhoza kumalozabe Mhm. and those infrastructures will be there in the next 50 years even 100 years Mhm. kusonyeza kuti ndikhoza kunena kuti mene dr banda amatenga dziko lino Mhm. nkuti azungu ambiri dziko lino sanalipangire zinthu okay. tikukamba za azungu ake ati tikukamba za azungu amene analitenga dziko lino from 1891 Mhm. kudzafika mchaka cha 1964 Mhm. zambiri sanalipangire mwina tikhoza kungotchula zochepa zo- because zimene zinalipo mwina ndi kamuzu stadium ichi Mhm. fomeja ndimene anamanga ndi angereza Okay. queen elizabeth central hospital Mhm. koma zambiri ngati msewu ochoka ku zomba kukafika ku lilongwe Mhm. msewu umene uja Mhm. anamanga ndi dr banda Okay. ndipo unamangidwa mchaka cha 1968 okay. Even the very same year 1968 ndimene Dr Banda anamanga msewu umene uja komanso ndikuja anamanga bridge imene timatcha kuti Kamuzu bridge yopita ku Chikwawa uko tikatsetsereka mmapiri a Mapiri. Mhm. tikafika pa thabwa Ehe. tikangotee timapeza bridge amatcha kuti Kamuzu bridge yes bridge imene ija inamangidwa mchaka cha 1968 Mhm. kuja kumatchuka ndi ng'ona kuja kumene kumatchuka ndi ng'ona kumeko Okay. Aha. Chab- Ndi komanso pambali pa zimenezo mm. ndi amene poona kuti dziko la Malawi mm. lilibe madoko mm -hmm. tingapange bwanji pofuna kuyitanitsa katundu kuchokera mdziko la Mozambique mm. kubwera mdziko muno mm. ndi pamene Dr. Banda anamanganso njanji mm -hmm. imene yachoka imene yomwe yapita ku Liwonde mpakana ku Nayuchi mm -hmm. njanji imene ija inamalizidwa mchaka cha 1970 okay.
meaning to say masomphenya yake amafuna kuti dziko la Malawi mm -hmm. litukuke pa zinthu mm-hmm. zambiri mm -hmm. ndipo Uh, komanso mkatikati momwemo ndikuja anamanga kamuzu academy mm -hmm. sukulu imene ili yapamwamba kwabasi mm -hmm. pali zambiri zimene tikhoza kuzitchula zimene dr banda anazipangira dziko lino mm -hmm. zimene lerolo tikhoza kumaloza ndi maso athu kuti ndi zala zathu kuti anapanga chakuti mm -hmm. anapanga chakuti mm -hmm. komanso ulamuliro wake unali olimbikitsa kwambiri nkhani yokhudza ulimi yes ulimi mnthawi ya dr banda mwina ngati zinayamba kumavuta nkhani ya njala its uh, ma late 1980s ndi ma, 90, ma early 1990s koma kwina konseko nkhani zonena kuti anthu akudya chitedze mm. anthu akudya z- zosa- zinthu zimene samayenera kudya kunalibe Okay. Chifukwa nkhani ya food security kamuzu amadzitchula yekha kuti iyeyo ndi nkhoswe Am- ah, okay amazitcha kuti ndi mchikumbe number Number 1 one, okay. kusonyeza kuti chimene amalimbikitsa kwambiri Mm. ni nkhani za ulimi Mhm. kuti munthu akhale akuyenera kuti adye ndiye kuti adye pakufuna kuti uike ndondomeko zabwino za boma zoti chakudya chizipezeka admarc imene ili yosauka lero kuti mupite ku admarc simukapezako chimanga lero koma admarc ya nthawi imeneyo inali admarc kunena kuti olo mpunga mungaufune Mm. mumakagula ku admarc Mm. mufuna Mtedza. nandolo mumagula ku admarc Mm, nyemba. china chilichonse mungachifune Mm. mumakagula ku admarc Mm. zimapezeka mpweche Mhm. Now, Chabwino. mhm, komano he had eh, mbali ina mhm. imene mwina anthu ochuluka tsiku la lero amayikamba amayikamba amenenso amene sanamuone kamuzu Mhm. ah, amakhulupirirabe kuti amakhulupirira zoona um, munanena chamkatikati kunena kuti amatha kupanga china chilichonse Mhm. anali ochenjera kwambiri munanena choncho Mhm. he could even kill Mhm. komanso mwina he could even silence you Mhm. kumbali ya ulamuliro wake adawupanga maintain bwanji kuti no akhalebe pamenepo dzina lija la u life president uja lizipitirirabe Mhm. kunalibe anthu enake amene m'mbalimu amakhala ngati akumutosatosa ndipo amapanga chani dr banda Mm. eh, anthu ambiri ena mm. analawirira kutopa naye okay ndagwiritsa ntchito mawu oti analawirira kutopa naye chifukwa choti zimene zinachitika mu 1964 remember independence tinalandira pa 6 july Mm. 1964 yes patangopita mwezi umodzi just august mm -hmm. mm? uh, mmene timafika pa 7 september 1964 mm -hmm. 7 to 8 september mm -hmm. ndi mmene kunabwera nkhani yokhudza cabinet crisis mm -hmm. Mpung, mpungwepungwe mm -hmm. kapena kuti chipwirikiti mm -hmm. chimene chinkachitika mm -hmm. mu boma mm -hmm. chimene nduna zokwana 6 mm -hmm. zinayamba kulimbana ndi dr banda okay.
kunali um, kunali augustine bwanausi yatuta chisiza dunduzu chisiza willie chokani and some other two ministers Yes. amene who rose against dr banda panali kusamvana kumene kunabuka kusamvana kwambiri kunali kunena kuti anthu ankayembekezera kunena kuti mmene dziko litalitenga lili m'manja mwa anthu achikuda dzikoli nkhani zokhudza cabinet ministers Mm. maudindo osiyanasiyana kaya m'maparastatal maudindo amenewo atengedwa Mm. ndi anthu achikuda Mhm. koma zimene dr banda anapanga it was the opposite okay chimene dr banda anapanga anadziwa kunena kuti anyamata ndili nawo awa Mm. sadzi alibe ukatswiri sanayambe ayendetsapo dziko Mhm. ndi titenge dziko loti angolitenga kumene mma- kumene m'manja mwa azungu Mm. ndi ndi apatsa anyamata enawo oti alibe experience Mm. tigwetsa dziko lino Mhm. so what dr banda did anasiya ena mwa azungu Mm. kuti adziyendetsa nawo dziko lija okay zimene boma lija lachoka kwa azungu Mhm. iyeyo ndi president Aha. ndiye akutenganso azungu omwenso ndi kuwapatsa ntchito kuti tizigwira ntchito Tizi- limodzi limodzi na- kusiyana no- kusiya awawa Anyamata amene ena. okay Mhm. okay ndiye zimene zija zinanyansa anyamatawa Mm. kuti ayi mm. what we want is total africanization mm -hmm. we want the black people to take all these positions mm -hmm. not azunguwa mm -hmm. komanso 1964 mm. kunali nkhani imene mmene mkuti bungwe la oau mm. litakhazikitsidwa mm. uh -huh.
timati organization of african, of african unity, okay. unity. Okay. ndiye bungwe la oau mm. linagwirizana kunena kuti mm. maiko onse amene alandira ufulu odzilamulira mm. asapange ubale ndi maiko awiri kuno ku africa, Okay. asapange ubale ndi dziko la south africa, asapangenso ubale ndi dziko la mozambique. Okay. chifukwa chachani? dziko la mozambique linali pansi pa ulamuliro wa angerezi komanso dziko la south africa linali pansi pa ulamuliro wa angerezi ndiye amanena kuti ngati tingapange ife amene talandira ufulu wodzilamulirafe Ngati tingapange ubale ndi maiko amenewa tikutanthauza kuti tikupanga sapoti maboma a Angereziwo kuti adzipitiriza kuzunza anthu achikuda kumeneko. Koma Dr. Banda anapanga zosemphana. Dr. Banda anali mtsogoleri amene anapanga ubale ndi dziko la South Africa komanso dziko la Mozambique. Zokhala mwanjira ina anthu ena amati no, Dr. Banda was a traitor to his own black people. Chifukwa popanga sapoti boma la Angerezi m'dziko la. South Africa Mhm. zimatanthauza kuti Mhm. nkhanza zimene anthu aku South Africa amakumana Amakumana nazo nazo, Dr iwo- Banda zimamsangalatsa Okay. the same thing ndi ku Mozambique Mhm. koma Dr Banda had a reason okay chifukwa lero tikukamba za Lilongwe Mhm. capital city Mhm. mmene Dr Banda 1971 amasamutsa Zomba Mhm. kupita ku Lilongwe Mm. amene anamanga ma- the first infrastructures a ku capital city ya Lilongwe Mm. ndalama zomwe zomwe zinachokera Mm-mm. dziko la South Africa Ah, ah, okay So Dr Banda amapanga support kapena kuti uh, amapanga ubale ndi dziko la South Africa Mm. with an aim kuti apeze China ndalama chake. chifukwa ma British anatamkanira kuti sangampatse ndalama okay ndi zimene zija zimampangitsa Dr Banda Mm. kuti apange ubale ndi nde izizizi anyamatawa Mm. sis- gulu lake anali Sizinasangalatsa. samamvetsetsa kuti no no so no, no. adafuna kuti alimbane naye posaona masomphenya ake kuti agwetse boma lake Aha. kapena kuti amulande amene watsopano kunali kuona kuti ena mwa iwo Mm. dr banda Mm. anachita kuwachotsa unduna Mm, oh, ena okay. anapanga okha ku resign Mhm. ndiye anthu amaona kuti koma mkulu uyuyu Mm, muno sitinali muno Mhm. sitikhalamo mhm, ambiri tsopano kumachoka mhm. gulu lake la a Kuna- Yatuta Chisiza kunali kuthawa kuthawa mdziko muno kodi nthawi imene kuti atayamba kuonetsa zizindikiro zake kuti ndi munthu no wa- ti- ti- tigwiritse ntchito yakuti wankhanza Ah, ah, te- te- Wank- tinene kuti wamphamvu tiyambire kaye wamphamvu Wamphamvu. wankhanza abwera kumapeto Chabwino. tsopano tiyambire Chabwino. wamphamvu kwambiri okay ndi atazindikira kuti uyu ndi wamphamvu Mm. zimene tapanga apapa sizitheka mmodzi ndi mmodzi anayamba kuthawa anayamba kuthawa okay kanyama Chiume Mhm. Yatuta Chisiza Mhm. Dunduzu chisiza Mhm. amene watsopana anathawa okay ndipo kanyama chiume anathawa mdziko la tanzania Mhm. pamene yatuta chisiza Mhm. anathawira ku anapita ku cuba okay kumene okay chimene anthu amafuna padali mm. by 1960s mm -hmm. there was what we call the cold war mm -hmm. between russia and usa yes. mm -hmm. nde maiko onse amene analandira ufulu odzilamulira mm. kunene kunena kuti maiko uh, dziko la america mm. limapanga influence mm -hmm. kuti inuyo mupange adopt capitalism mm -hmm. dziko la russia mm -hmm. limabwera kuti ayi mupange adopt socialism kapena communism mm -hmm. nde anyamatawa atathawa ngati yatuta chisiza atathawa atapita anayamba kupita ku tanzania kenako ndikupita ku cuba ndikukaphunzira za nkhondo anabwerako ndi zida za nkhondo Okay. zimene anabwera 1967 timakamba za mwanza war ngati munamvapo Yes, nkhondo yes. ya ku mwanza Mhm. imene ija zida zija anachita kuthandizidwa ndi dziko la russia kuti agwetse boma la dr banda Okay. akagwetsa boma la dr banda ndiye akhazikitsa tsopano ulamuliro wa socialism umene uli ngati ku mozambique of which anthu aja analephera anagonjetsedwa mwina imenenso idzakhale mbiri ya tsiku lina kuti tidzaitambasule koma ulamuliro wake un- una- unaona kuti by 1964 panaoneka kuti anthu achikuda akuona kuti ndi anthu osagwirizana ndipo anthu ambiri nduna 6 ndazifotokoza zija zinathawa achina achina uh, Masauko Chipembere anathawa ndikupita mdziko la america now anthu atathawa Dr Banda knew kuti sikuti alipo okhawa Ah, ah. aliponso ena munomo angoti phee Mhm. koma kuoneka kuti anthuwo Mhm. ndi abwino kumaoneka ngati tili limodzi koma tisali limodzi Aha. adazindikira and dr banda bwana anali munthu woti osazolowereka okay and ukaonetse kuti ine zikuoneka kuti dr banda ine amandi amandi aliyense amene anamuyandikira dr banda mm. anathira kumangidwa okay even john tembo amene anali kuti oku- okondedwa kwambiri ndi malemu dr banda anamangidwapo nthawi ina munthawi ya dr bandayo pa chifukwa chonena kuti anasintha okay independence nthawi zonse independence celebration imachitika pa kamuzu stadium chaka china chilichonse ndipo dr banda ndamene anapanga recommend kuti independence Izichitika. izichita mdziko la mdzika- izi- izichitika ku blantyre nde amene anali ngati national um, organizing chairman mm -hmm. wa independence mm -hmm. chaka chilichonse mm -hmm. amakhala uh, malemu uh, uh, John Tembo okay. ndi chaka china mm -hmm. uh, just forget the, the specific year mm -hmm. kuti anapezeka kunena kuti anasintha okay kuti chikondwerero mm -hmm. cha independence mm -hmm. chichoka ku mm -hmm. Blantyre mm -hmm. chipita ku Lilongwe okay.
pamenepo pamene pali- palibe nkhani tu penepo ni nkhani yongouzana kuti ayi Bwana, ibweze- ulendo uno. ibwezereni akanamakapanga kuno zati Eh, dr eh, banda eh. ndiye dr banda ngati sakukondwera Eh. angona kuti a basi mmene zilimu I- tangobwezerani komweko ikwesiyani konko ndi zinatani koma john tembo was even arrested okay for simply changing independence celebration Mm. from blantyre to lilongwe okay so apapa tikumonera kuti sanali ozolowereka anali munthu oti analibe nzake weniweni Mhm. ndi chifukwa chake mpaka na pano anthu ambiri Mm. samadziwa who was dr banda okay so chidwi changa chinachokera kuti tayamba ano zayamba kuchitika zothawathawazi Mhm. Ada- ada- ada- ada- ada- adasintha motani ino nkumaoneka kuti mmene akuoneka he's being so very careful amachita handle bwanji ma cases amene amabwera pa desk pake ooneka ngati kuti akusemphana ndi zomwe iye akufuna anthu ambiri amene amaoneka kuti zochitika zawo kani Mm. kachifukwa kang'ono kani chachikulu Mm. mukupanga zinthu zosemphana ndi dr banda Mm. panali njira ziwiri Mm, ambiri mwa anthuwa Mm. ena mwa iwo were sent into exile okay. ndikhoza kupatsani chitsanzo Mm. cha anthu ngati um, achina david rubadiri mm. profesa yes. wa, yes. Mm -hmm.
komanso kunali anthu ngati achakufwa chihana mm -hmm. ndi ambiri mwa anthu gulu lachina goodall gondwe mm. gulu lachina malemu bingu wa mutharika mm. tukamba za anthu amene anachoka mdziko muno sikuti achita kusankha kuti kuchoka muno mm. koma kunali kuthawa mm. kuti eh, mkuluyu mm -hmm. ukangopanga zongosemphana naye pang'ono mm -hmm. ndiye kuti zinthu ziwiri zikuchitikira mm -hmm. it's either mm -hmm. you die or you go to exile mm -hmm. ndi ambiri mwa anthuwa mm. amasankha kuti mdziko muno mm -hmm. ndibwino tingotani tingochoka Tik- tikamamva za malawi young pioneer inabwera Yes. liti malawi young pioneer Mm. kanali kagulu kamene kanakhazikitsidwa right away from 1964 okay kanali kagulu ka achinyamata Mhm. kamene malinga ndi dr banda m'maganizo mwake Mhm. amati Mhm. kagulu katu Mhm. ndi kagulu kamene koti kakhala komutetezera dr banda Mhm. pambali poti tili ndi apolisi Mhm, komanso army. army Mhm. koma kaguluka Mhm. kanali koti kakubulika Mhm. kuchokera mu chipani cha Malawi Congress Party Mhm. koma kaguluka Mhm. ndikoteteza Dr Banda mmene zikhalira pano mu zipani zina Mhm. kuti kumakhala makadeti Mhm. Mhm. amalawi youth Mhm. ma young democrats Mhm. zimene zijazo Mhm. koma kuti kusiyana kwa, zi- kwa kagulu ka Malawi Young Pioneer Mhm. kadali kuona kuti kanali ngati ka militia group okay Mhm.
okay kamene kamakhala ndi zida zankhondo Mhm. uniform yawo imakhala yachisilikali Mhm. amakhala ndi china chilichonse chimene asilikali amakhala nacho Mhm. kagulu kamene ka malawi pioneer Mhm. kanali nacho okay nde kanali kagulu kamene kanali kulikonse kumene dr banda amapita Mhm. kamakhala kali konko Okay. ntchito yawo inali yoteteza dr banda Mhm. komanso kanali kuti th- ka- kaguluka kanali kuti Uh, kamapanganso ntchito zina kuphunzitsa achinyamata mm. ntchito za manja mm. komanso nkhani za ulimi mbali ina kaguluka mm. inde ngakhale kuti kamachitira nkhanza anthu mm -hmm. koma mbali ya nkhani ya food security ukamba ichi mm -hmm. kamathandiza fa kamakhala kamakhala ndi mafamu mm -hmm. kumalima zakudya zimenezi mm -hmm. kamene chakudya china chimene amadyetsera ka mu sukulu za boma mm -hmm. chakudya chimene amadyetsera mu ndende muja mm -hmm. nde mbali ina inde kanali kagulu koti kamapangira nkhanza mm. koma kamathandiziranso mbali ina mm -hmm. koma kwambiri mm. ndi kagulu kamene kanali koopedwa ukakhala kuti ukupanga mwachitsanzo there is a national anthem mm -hmm. imene ikuimbidwa mm. pali dr banda mm. nde you are just trying to move your, just to move your hand mm. malume mm -hmm. zimene umaziona simasewera okay ndi Okay. anthu ambiri anayamba tsopano makamaka by 1970s Mm. anthu anayamba kumadandaula tsopano Mm. ndi ulamuliro wa dr Mm. banda Mm, mm. koma vuto linali lonena kuti koma olo tikadandaula Mm. tingapange Tipita. chani? palibe chimene tingapange
ndiye umati ukamayenda Malawi young pioneer imakunyetsa ndithu umadziwabe kuda kuti ndikapanga china chilichonse apapa zinthu zindikhalira bwino aha Ambiri amadandaula kuti anamangidwa opanda chifukwa, adatumizidwa m'ndende opanda chifukwa, kungomangidwa basi. Zimenezo mukudziwapo chani kwambiri za anthu aja ongotengedwa mwina kamba ka chifukwa choti mwina ananyoza Kamuzu ndikukayikidwa kundende, koma kundendekonso osawauza chimene alakwa ndikukhalako zaka zaka. timakumbukira za malemu machipisa munthali yes amene timati the nelson mandela of malawi yes Aha.
kodi zinthu ngati zimene zijazo zidachulukira bwanji m'malawi muno komanso zikamachitika zimadziwika kuti ngakhale tili kusangalala kunjaku koma alipo enaake akumangofinyidwa pang'ono cha zi komanso timamva za dziwe la ng'ona dziwe la ng'ona kumene anthu amakaponyedwa kumene mukudziwapo chani Um, ulamuliro wa Dr. Banda mm. panali zinthu zambiri zimene zimachitika mm. kamba kale mm. uh, kumangidwa kwa anthu mm. munangope of course munapereka chitsanzo kuti kunyoza kamuzu mm. uh, kunyoza president ndi mulandu mm. kumene mm. koma mm -hmm. ndipange koti kunena kuti uh, ambiri mm. amamangidwa mm. pa chifukwa chimene samayenera kumangidwa okay.
chitsanzo mm -hmm. ni nkhani yokanika kudula kadi okay.
paja kunali makadi kunali makadi mm. amene munthu wina aliyense mm. amayenera kuti adziyenda ndi kadi mm -hmm. umayenera kuti ulipire ati imak, uh, imakhala 1 kwacha or 3 kwacha mm -hmm. nde ngati ulibe mm -hmm. nde kuti umayenera umangidwe kumene okay.
komanso zikakhala kuti zochitika zako zolankhula zako mm zikuoneka kuti ukufuna kuti tsopano uzilimbana ndi boma la kamuzu mm. ambiri mwa anthuwa mm. amakhala kunena kuti amakhala ku ndende Mm. koma ndende zake zimakhala zonena kuti Mm. sungapititsidwe ku khoti mezi ukhala pa fa- malamulo amati pano Mm. at least 48, 48 hours hours, mm. uuzidwe koma zimenezo kunalibe Okay. now system imene dr banda anayigwiritsa ntchito pofuna kuthana ndi adani ake inali nkhani yofuna kugwiritsa amadziwa kuti nkhani zambiri zikapita ku makhoti Mm. anzathu amakhoti amatsatira malamulo Yes. aone kuti munthu walakwa umboni wake ndi uti Mhm. akhoti akaona kuti palibe umboni munthu amatani atulutsidwa ndiye dr banda pofuna kuthana ndi zimenezo Mm. anakhazikitsa amene timati ma traditional court Chabwino. ma traditional court Mm. anali makhoti amene amayendetsedwa ndi mafumu Okay. mwachitsanzo ndikhoza kupatsani mlandu wa albert muwalo Mhm. ndi focus gwede Mhm. komanso a gwanda chakuamba Mhm. milandu ya anthu amenewawa Mhm. inayendetsedwa ndi ma traditional court Okay. ma traditional court dr banda anali ndi mafumu amene Anali ake Ake. ndithu. Okay.
okay mwina pofuna kulemekeza mafumu amene ndika- ndikatha kutchula koma mwina tiwapatse ulemu Eh, chabwino. sitikukamba kuti alipo mafumu koma Aha. dzinalo lilipo ndithu dzinalo lilipo Lilipo ndithu.
mafumu amene akhala amene pano nkutheka adapita adapita koma dzinalo lilipo nde mwina pofuna kuti tipereke Mm. ulemu kwa Mhm. mafumu Mhm. maina ngati amene Mhm. tisatchule Koma analipo ndithu.
analipo ndithu amene ankagwirizana amene mlandu uliwonse usanapita ku court Uma- umapita ku traditional court
ndiponso mwinanso umathera komweko ndipo ukangoyamba tsiku lomwelo mulandu umathera pompo panalibenso mwina mpata wonena kuti ah, ndi- ndi- ndifotokozere kuti zinakhala bwanji ukapita mm. munthu sumaloledwa kuti ukhale ndi loya wako ash Okay. its you versus maku- ma- mafumu okay chigamulo chikaperekedwa umapatsidwanso mwayi wopanga apilo okay ukapanga appeal sikuti nkhani ipita ku court kukakumananso ndi mafumu enanso amene ndi ali- ali ali mkati mafumu akamakuitana mukakumana nawo Eh. zimakhala zonena kuti chigamulo chinali chodziwika kale kuti mlandu uwu sindipanga survive Mm. ndipo chigamulo chake zimakhala ziwiri Mm. it's either Mm. death sentence Mhm. kapena life imprisonment okay panalibenso kuti mlandu wina wonena kuti ayi akakhale zaka zaka zitatu ayi ndi ziwiri life imprisonment kapena death sentence Mhm. nde ambiri mwa anthu mu- eh, nakamba apo kuti ah, ka- ana- tuku- tinaunika mu zosazolowereka Mm. tinakamba za a gwanda chakuamba Yes. anthu amene anatumikira kwambiri ku malawi young pioneer Mm, mhm. anthu amene anatumikira albert muwalo anthu amene anatumikira dr banda ndi mtima wawo onse Mm. ndakambapo zambo za john tembo Mm. anthu am- onsewa Mm. anathera kumangidwa kudzera ku makhoti ngati amenewa nde umoyo wake wa dr banda unali ovuta andi malawi anali malo onena kuti anayamba kuopsa kuti munthu sungakhalepo okay pokhapokha mwina iweyo ukhale upange chisankho chonena kuti upanga china chilichonse chimene dr banda angalankhule ndipo sungatsutse ndiye kuti you just be following everything zimene dr banda angalankhule chabwino mwina uh, ti- ti- tinamvetsedwa apo kuti kudachitika ngozi ya nduna nduna zitatu ndi phungu wa nyumba ya malamulo mmodzi ku Mwanza Mhm. zidatani kuti zifike mpaka kumene koko inali nkhani yotetezera yotetezera u, u, u, kutetezera u, u president omwepo Eh, nkhani imeneyi Mm. ndiyikambe mwachidule koma Mm. ndipemphe kuti tsiku lina mudzatipatse ndiye tipange chonse nthawi ndiye tipange chonse yapadera dera tidzakambe za the Mwanza Iye, murder. ndiye tipange chonse Aha.
Program yathu imene ikubwera uh, sabata ya mawa, program yathu imene ikubwera sabata ya mawa, tinene pano kunena kuti uh, Evans Ronex Matola adzakutengerani pamene papa chifukwa ifeyo tidapitako ndithu ku Mwanzako tidakafikako pamene papa pa Mwanzapa pamene pali chipilala chimene chidamangidwa nthawi imeneyoyo chokhuza uh, nduna zitatu maka, nduna zitatu ndi Eh, nduna zitatu ndi phungu wa nyumba ya malamulo. Aha. so program ya next uh, week imene ndithu uh, evans akubwera ku- kuzamalizitsa uzakhala ukumalizitsa kapena tikadalibe ndi, ndi mtsogoleri amene ya imene bwa- bwa- okay nditere kuti Eh. imene ya Mwanza murder izakhale Eh. kuti tikamaliza Tira mbiri chipya. yonse ya dr Banda Chabwino. Tiri Chifukwa kuti- pali zambiri ndithu Zoti zafotokoze- nakamba za Albert Muwalo Aha. ndi program yapadera kuti mutandiuza mupatse 3 hours Chabwino. tifotokoze he chabwino ine nditero kuti kwa lero ndimalizire pamenepa koma sabata ya mawa programu ya ndale m'mbuyomo m'mbuyomo enafe kunalibe kuti kuzimene tikumva apa zimene tikumamva mpulogalamu imeneyi timachita kudabwa kuti oo mwatinso izi zinaliko tinene kuti programu ya sabata yamawa mudzakhale pomwepo ineyo dzina langa ndi fungai chiwaya tinali ndi historian john gunde komanso pa kamera tinali ndi joe somera komanso edna bennett mwakoma nonse zikomo kwambiri